jamana ko kan nin ye kunnafoni ye an b'a fɛ ka min lase aw ma laadiriya la a bɛɛ lajɛlen b'a kalama min ye le cheikh l'éclairé respecté l'imam mahamud diko a ka wulikajɔ faso ko la jamana basigi ani jamana lafiya ni jamanadenw yɛrɛ ka se k'u yɛrɛ ye danbe ani jamana jɔli la o dogolen tɛ mɔgɔ si la ani wagati laban in na baara min n'o bɛ tali kɛ k'a ɲini faso jama fɛ u ka bɔ le 5 juin o kumaw aw y'o mɛn le 19 tɛmɛnen o mois kelen in na tubabu jate la aw y'o mɛn nka bi ŋunuŋunukanw cayara kumaw cayara a mɔgɔw bɔra siɲɛ fɔlɔ la u bɔra siɲɛ fila ɔ imamu yɛrɛ tɛ ka kuma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ yala ko in yɛrɛ bilara bolo jumɛn kan nin y'a bannen ye wa ou bien kunnafoni b'ale yɛrɛ bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma an y'a kanu ka ɲɛsin ka se awa an ka karamɔgɔba yɛrɛ ma n'o ye le cheikh respecté l'imam mahamud diko mɛnda ye mɛntigila ye ni an karamɔgɔkɛ bɛ yan n'o ye imam arafa ye

ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma ala ma an bɛnna sawaba ma n'o bɔra a la an bɛ asilamu bɛɛ lajɛlen fo tiɲɛ don karamɔgɔ jim ɲininkaliw cayara ŋunuŋunukanw cayara bɛɛ lajɛlen b'i ta fɔ a la nka a ka kan an ka maw kunnafoni ka kibaruya di maw ma o ye maw yɛrɛ ka hakɛ ye u ka hakɛ don kunnafoni ka di u ma an ye bɔliba min kɛ n'a ma dogo diɲɛ na o kɛlen kɔ fɛn min bɔra a la o ye jumɛn ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan bɛɛ ko ko bɛ sen na mali la bɛɛ bolibaatɔ nana an ye jamana min ye an ye danbe jamana ye an ye kodɔn jamana ye an ye yɛrɛwolo jamana ye anw ka jamana ye jamanaba ye anw b'o fɔ wa tiɲɛ don an wulikun de ye o danbe ni o yɛrɛwoloya min bɛ jamana in na o bɛ segin an ma cogo min na an wulikun y'o de ye karamɔgɔ jim an ye laɲini minnu kɛ an ma bɔ laɲini kan an ma dabila ayi nk'an ye hakilimaw de ye an ye kodɔnnaw ye ne min bɛ ko in ɲɛma ne ye alimami de ye wa haut conseil islamique ne ye san tan ni kelen kɛ ne de y'a ɲɛmɔgɔ ye AMUPI n ye min k'a secrétaire général la a bɛ san mugan bɔ o tuma ko o ko mana kɛ jamana in kɔnɔ k'an to o lahalayaw la ne ni mɔgɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa se o tigilamɔgɔw ma k'a f'u ye a y'a a ye sabali a ye jamana lajɛ a yɛrɛ k'a kɛ tan a yɛrɛ k'a kɛ tan jamana in fan bɛɛ lajɛlen bamakɔ kɔnɔ ni jamana yɔrɔ wɛrɛw la a ka gɛlɛn yɔrɔ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ ko ne sen ma taa yɔrɔ min bɛnbaliya tun bɛ maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲini k'a dilan ne b'o baara de la bi minnu tun bɛ fara an kan laadatigiw la jamana mɔgɔkɔrɔbaw la o minnu tun bɛ fara an kan n'an bɛ taa delili la o bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka na ne yɛrɛ deli ne nin kun ka baara ye maa deli ye u nana ne ma hɔrɔnya ni kodɔnya n'an ka jamana yɛrɛ kɛcogo la ne b'o tigilamɔgɔw gɛn k'a fɔ k'a ye min fɔ ko ayi ne tulo t'a la n b'o fɔ ten wa o tɛ se ka kɛ o o ko in mana gɛlɛya cogo o cogo n bɛ fɔlɔ ka fɛn min fɔ o ye n y'a mɛn n y'a mɛn n'o bɔra a la anw ka jamana sigiɲɔgɔn minnu b'an na ne y'o misaliya fɔ aw ɲɛna n k'an ka misaliya b'i n'a fɔ maa min ka du a laminen bɛ ni du wɛrɛw ye pour que e ka taa dangan na wali ka taa sokunforo la f'i ka maa dɔ ka du de cɛci ka sɔrɔ ka taa i taa yɔrɔ la e n'o dutigiw ni ko dɔw kɛra o tigilamɔgɔw nan'i ma k'u bɛ kuma i fɛ n'i ko a ye taa ka bɔ n da la sini e bɛ se k'u ka duw cɛ ci ka taa i mago la wa anw ka jamana ye sanni feere jamana de ye anw bɛ min feere a bɛ jamana wɛrɛw de cɛ ci ka taa an bɛ min san a bɛ jamana wɛrɛw de cɛ ci ka se an ma o y'an sigiɲɔgɔnw ye o de ye CEDEAO ye o jamana mɔgɔw de nana o ɲɛmɔgɔw o sengolaw o cidenw olu nana a n'a jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw olu bɛɛ lajɛlen da donna a kuma la n'u kumana an fɛ an tɛ aw lamɛn an ni aw tɛ anw bɛ kuma ten wa anw b'a fɛ a ka dilan de an t'a fɛ a ka tiɲɛ maa min ko n nana n b'a fɛ a ka dilan e bɛ tiɲɛni kɛ wa ayi an y'o jira le 5 an y'o jira le 19 k'a fɔ anw ye maa minnu ye an tɛ tiɲɛnikɛlaw ye anw b'a fɛ jamana in ka dilan de maa min n'an n'a bɛ ɲɔgɔn na nin ko in na n'o ye IBK ye n y'a fɔ k'a fɔ n ko IBK tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko dunan tɛ an ma dunan tɛ mali ma kabini demokarasi daminɛna jamana in kɔnɔ fanga kelen ma kɛ a niyɔrɔ ma kɛ min na alifa fanga a ye san wɔɔrɔ walima wolonfila kɛ ale de ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye amadu tumani fanga a ye san duuru kɛ ale de ye assemblée ɲɛmɔgɔba ye bi jamana yɛrɛ b'a bolo san wolonfila an nana jɔ ladilikan tɛ ladilikan ye kuma tɛ kuma ye kɔrɔbɔli kɔni dan ye ale ta in ye ala jarabila kɔni k'a lajɛ a bɛ se a tɛ se o ma se ko wɛrɛ la ko mɔgɔw bɛna ɲɔgɔn sama o la o parce que ale ye min kɛ fanga la ani fanga baara la mɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ min y'a ɲɔgɔn sɔrɔ o tuma jamana y'a kɔrɔbɔ bonya fɛn o fɛn n'o ka kan ka di jamanaden ma ale y'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mali y'o niyɔrɔ bɛɛ d'a ma minnu ye niyɔrɔ d'a ma bi anw de bɛ kule la k'a fɔ ko un jɔn ko ala jamana bɛ cogo min na bi a gɛlɛyara a gɛlɛyara wa ala b'a dɔn a gɛlɛyara muradu tɛ k'a fɔ k'an b'a fɛ k'a tɔgɔ tiɲɛ walima k'a lanɔgɔ dɔrɔn k'a fɔ mais tiɲɛ de don a gɛlɛyara nin anw bɛ ayiwa crise minnu don n'o ye gɛlɛya minnu bɛ don jamana in kɔnɔ kɔrɔlen gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen bɛ fanga kunda de modibo keyita 68 a ka fanga binna fanga de binna mais mali yɛrɛ tora foyi ma mali sɔrɔ 91 musa ka fanga binna nka jamana yɛrɛ tora a nɔ na foyi ma jamana sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi ka a daminɛna kabini 2012 laban yɔrɔ la 2012 a daminɛni n'o ye mois de mars la ka taa ko minnu kɛra jamana in kɔnɔ o ye sisan fanga tɛ bilen jamana min n'an sigira a kɔnɔ o yɛrɛ de jamana o de bɛ ɲini ka don kunbalan na o 2012 in de la maaw wulila k'u jɔ k'olu b'u yɛrɛ tigɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ko maliyɛnya yɛrɛ a nege t'u la bilen u bɛ tɔgɔ wɛrɛ da u yɛrɛ la a daminɛna an y'an to o kɔnɔ diɲɛ maa wulila bɛɛ farala an kan accords sɔrɔla n'o ye accord de wagadugu ye ko an bɛna ayiwa bɛnkan kɛ mɔgɔw sera ka lafiya sɔrɔ ka élections kɛ ka ko wɛrɛw kɛ o bɛnkan ninnu ka kan ka tɛmɛ ale yɛrɛ y'o jɔ a ko ko nin min filɛ nin ye o t'ale fɛla ye k'a bɛ fɛla min kɛ fɛla in ma ɲɛ jamana cɔrɔnna o o cɔrɔnni accord de voilà ayi accord de wagadugu o de fɔlɔla a nana o de sɔrɔ a la o de kɛra sababu ye k'ale yɛrɛ bila fanga la nka ale nalen a y'o jɔ k'a bɛna fɛɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye o fɛɛrɛ ɲinitɔ de jamana cunna 2014 jamana ye cunni min k'o la yɔrɔ min tun bɛ kunbala na n'o ye kidali ye ɲinan kɛra o kɔ jamana yɛrɛ camancɛ o fana nana kɛ gɛlɛya ye parce que sigibaa minnu b'a yɔrɔ la olu yɛrɛ dama ayiwa olu de bilalen bɛ ɲɔgɔn na bi ko caman bɛ n'i y'a lajɛ ka jamana mara bɛɛ maaw sigilen bɛ sigiyɔrɔ minnu na bi gɛlɛya b'a bɛɛ la a nana fo ka taa fɛn kɔrɔw wuli adamadenya yɛrɛ la minnu république ni démocratie ni fɛn tana yɛrɛ ye fɛn minnu ye a bɛɛ de bɛ ka wuli bi o jamanaw kɔnɔ kɔrɔ ye jumɛn ye fanga de binna nka fanga binni dama tɛ fanga tiɲɛna fanga sigilen bɛ fɛn min kan n'o ye jamana ye o fana bintɔ don o tuma gɛlɛya min bɛ nin se in na ani gɛlɛya tɔ ninnu tɛ kelen ye faut que mɔgɔw k'o faamu o tuma mɔgɔw ma wuli ten ko ayiwa nin ye kaari ye an n'a tɛ ko la tuguni walima nin wɛrɛ ye o tɛ o tɛ mais min bɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ de ye gɛlɛya min don c'est l'existence même de la nation qui est en jeu ni fanga don problème t'o la o fanga bɛ taa fanga wɛrɛ bɛ na nka fanga bɛ sigi fɛn min kan n'o ye jamana ye n'o yɛrɛ de yuguyugura k'a tiɲɛ mɔgɔ bɛ fanga kuma fɔ o la bilen wa jamana bɛ lahalaya min na bi o y'o ye yɔrɔ si tɛ jamana in kɔnɔ a sera yɔrɔ dɔ la sikasokaw ye kunkan bɔ ko ni ko in ma dabila ten k'u yɛrɛw fana na ko dɔ fɔ jamana ye fan bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɔgɔyɔgɔ bɛɛ ko n bɛ n yɛrɛ ta ɛ o tuma mali ko bɛɛ n yɛrɛ ta o mali ko ma ban wa mɔgɔw tun bɛ kɛlɛ la azawadu ko k'o ka dabila o kana fɔ yɛrɛ mali la an b'o de la nka n'an nana se yɔrɔ la an yɛrɛ sigilen bɛ yɔrɔ minnu na o hakilina in n'o kunkan in bɛ ɲini ka don mɔgɔw kunkolo la ka da jamana yɛrɛ maracogo kan a fɔ anw ka kan ka sigi k'an bolo fila da an kun ka nin ko in lajɛ nin cogo in na a ka kan ka kɛ ten wa man kan ka kɛ ten wulikun y'o ye donc wulikun ma dabila wulikun ye jamana ko de ye wa an b'o la fo ni ala y'a kɛ kɛcogo dɛ tant que an bɛ balo la président dɔ bɛna ɲininkali kɛ k'a fɔ kuma daminɛ na maaw ko de ko président ibrahim boubacar keïta k'a jɔyɔrɔ bila ani a ka gouvernement a n'a ka assemblée ko bɛɛ ka bɔ yen ɔ bi e ko wulikun ma dabila ɔ ŋunuŋunu bɛ sen na ko kunnafoni dɔw bɛ yen min ni nin tɛ kelen e dun ko wulikun ma dabila yala jaabi b'o kuma la wa jaabi b'a la a ma dabila n ye kuma f'i ɲɛna hakilima kuma don kodɔn kuma don adamaden ne tɛ syndicaliste ye n tɛ politiki mɔgɔ ye n ye min ye n ye alimami de ye n y'a f'i ye o alimamiya ni n ye jɔyɔrɔ minnu kɛ a b'a wajibiya n kan ni hadamadenw nan'i makari an b'a ɲin'i fɛ i ka sabali kumaɲɔgɔnya ka kɛ i bɛ mun fɔ n sabalila an ka kuma an ka kuma in na fɛn dɔw ɲinina an ko minnu ɲinina an y'a mɛn anw bɛ se ka nɔgɔya kɛ fɛn kelen min na bi o ye a yɛrɛ kuturu min bɛ yen parce que bɛɛ da bɛnn'o kan aa an ka nɔgɔya kow la an ko an y'a mɛn nka o fana bɛ kɛ ni sariti min ye n'o bɛ kɛ sariti wɛrɛw bɛ yen fɛn wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ ɲini anw fɛ n'olu kɛra u kɛcogo la n'an yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ ko o min bɔra o bɛ wasa kɛ an bɛ se k'an wasa don o la parce que jamana ko don an bɛ nɔgɔya don kow la nka o kuma min bɛ sen na n'o kuma ma bɔ a sira fɛ an ma fɛn sɔrɔ an bɛ min minɛ o kuma an nɔkɔrɔ an b'a la fɛ
perezidan ne bɛ wajibiya k'a walawala pour que lamɛnnikɛlaw k'a faamu a ka taa nɔ la o kɔrɔ a bɛ to perezidanya la nka fɛn o fɛn ɲinina o kɔfɛ sɔn ka k'o ma parce que ne yɛrɛ fana da b'a la n'o ye k'a fɔ assemblée ka ci premier ministre a sago kana k'o la jamana yɛrɛ fana maracogo a kana kɛ yɛrɛ sago kɛ a ka kɛ ni awa kɛcogo ye jamanaden bɛɛ b'i yɛrɛ ye min na min b'a to ni élection min fana bɛna kɛ kɛ namara kana y'a la a ka sigi ka to perezidan la o ka ɲi nka o kuma min fɔra mɔgɔw dun ko ni ni a bɛnna ko o ko la k'a t'o waleya ɔ ko maa min don b'a kɛ to mɔgɔkɔrɔba don n t'a fɛ k'o fɔ fɔlɔ k'a tun bɛ fɔ a ma kankelentigi ko nka sisan o tɛ se ka fɔ tugun ɔ minnu sigalen don a la k'a ye a fɛn o fɛn fɔ bɛnkan na k'a ma bɔ a sira fɛ k'o tuma k'i ka bɔ a ni mɔgɔw cɛ e dun ye alimami ye ɔ i bɛ se ka garanti di mɔgɔw ma k'a fɔ n'a ma sɔn fɔlen ma e yɛrɛ dun ko ko n'i k'a ka min to siɲɛ kelen a b'o kɛ siɲɛ fila a b'o kɛ siɲɛ saba a b'o kɛ siɲɛ naani ɔ nin fana na est-ce que il joue pas la montre. non nin ko in hmm. Diko kelen ka kuma tɛ. Hmm. min bɛ fɔ a bɛ fɔ jamana ɲɛ na a bɛ fɔ diɲɛ ɲɛ na ni lahidu min taara n'o taara jamana ɲɛ na ala tɛmɛnen kɔ ka kɛ diɲɛ ɲɛ na n'o bɔrɔtɔra ɛ o fana fɔ ka di o karamɔgɔkɛ ɛ don ka jan de a sebali tɛ o i y'a bɔrɔtɔ bɔrɔtɔ cogo o cogo i y'a kɛ kɛ cogo o cogo don dɔ la a bɛ se ne ye min lahidu ta ne kɔni bɛ to o lahidu kan o ye jumɛn ye ka bila mɔgɔw ɲɛ ka tasuma don jamana in kɔnɔ ka jamana in kari ka jamana in tiɲɛ jamanaden dɔw olu ka kasara sɔrɔ ne t'a fɛ ala k'an kɛ o sababu ye n b'a ɲini ala fɛ yarabi ala kan'o kɛ jamanaden kelen a ka tɔɔrɔ sɔrɔ o tɛ n sagonako ye n t'a ɲini ala fɛ wa an wulikun t'o ye nka an bɛ ko in lajɛ k'a sɛnsɛn ni hakili ni kodɔn ye ani sabali ni muɲu ye fo ka taa ayiwa diɲɛ bɛɛ k'an seere ni diɲɛ bɛɛ seereyara anw ka jamanadenw seereyara maaw sabalila an k'u ka sabali siɲɛ kelen u sabalila a ye sabali siɲɛ fila u sabalila a ye taa so u taara ni lahidu min dira an yɛrɛw ma n'an ye ala k'an seere ye ka sɔrɔ ka jamanadenw ni kɔkanmɔgɔw k'an seere ye n'o ma bɔ a sira fɛ hmm. ni min bɔra a la o ye jɔni nɔ ye o ye ibeka nɔ ye ɔ o tuma an bɛ ba min kan bi hmm. o y'o de ye o tuma mɔgɔw bɛ ka kuma minnu mɛn hmm. u ka sabali u k'a faamu an ma taa yɔrɔ si an b'an jɔyɔrɔ la an b'an ayiwa kan kan an ma yɛlɛmɛ an tɛ yɛlɛmɛ ni ala sɔnna tant que an b'an cogo la yan an n'an hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ hakili min y'an don ko in na ni ala sɔnna o hakili kelen in b'a to an bɛ to ko in na nka an bɛ to a la ni hakilimaya ye an bɛ to a la ni hakilimaya ye ne b'o fɔ jamanadenw ye an k'an cogo dɔn an ka sabali kuma caman bɛ fɔ n bɛ kuma ninnu faamu koyi ni ko gɛlɛyara ko bɛ maa minnu kun kan u b'u firifiri u bɛ kumaw fɔ fɛn min bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ min bɛ u dusu tiɲɛ min b'a to an yɛrɛ sikasika bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ o ye laadala laadafɛn ye kɔrɔlen o mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'o tɛ kɛ nka n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka da ala la soma o kɔfɛ u ka da an na ni ala sɔnna n y'a sara ala la ni ala sɔnna jamana in a bɛ bɔ nin jugusagoya in na insha allah n y'a sara ala la ni ala sɔnna bɛɛ ka kuma laban kuma laban ye hali bi jamanadenw an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka sabali mɔgɔw ka to mobiliser u ka to u ka wuli u ka jɔ u ka mobiliser u k'u tulomajɔ k'u tulomajɔ an ma ɲina an hakili ma bɔ an ma bɔ an kan kan nka an bɛ baara kɛ ni hakili de ye parce que an bɛ diɲɛ de kɔnɔ bi diɲɛ min ni a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ ka ca wa anw ka jamana nana a yɛrɛ sɔrɔ lahalaya dɔ la anw ka ko bɛɛ ala tɛmɛnen kɔ a dulonnen bɛ maa wɛrɛw la o ko in na n'i ma kɛ hakilima ye i kɛtɔ ka ɲɛni kɛ ni ala ma jan kɛ i bɛna na tiɲɛli kɛ n t'a fɛ an ka baara in ka kɛ ten ɔ an ni minnu b'a la tiɲɛ don politiki mɔgɔw don nka ne tɛ ɲinɛ fɛn kelen kɔ mɔgɔw fana k'o faamu ne ye alimami de ye ne ye haut conseil présidentya kɛ n ye amupi secrétaire généralya kɛ hali bi n bɛ alimamiya kelen in na maa min ka baara bɛɛ ye ka mɔgɔw cɛla dilan ka sabali ɲini mɔgɔw fɛ ni i yɛrɛ ka jamana mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'a f'i ye kari an b'a ɲini i fɛ i ka sabali ka ko in kɛ ni hakili ye e b'a f'u ye ko n t'a kɛ wa wa sigiɲɔgɔnw fana mana na k'o fɔ i bɛ hakilimaya de jira a k'a dɔn k'a fɔ anw tɛ ko wɛrɛ ɲinina koyi jamana in a bɛ tɔɔrɔ ni degun ni ayiwa dansago kɛ minnu na o de ka dabila laɲini y'o bɛɛ ye n'o tɛ foyi wɛrɛ t'an bolo hakilina la ɔ maaw ka da ala la o kɔfɛ ni ala sɔnna u ka da an na ni nin bɛɛ kɛra sa mm. ni bɔyɔrɔ ma sɔrɔ mm. ɛɛ ni fɛn wɛrɛ min kɛra hali bi o t'anw nɔ ye dɛ i b'a sɔrɔ ala y'a latigɛ a ka kɛ ten an b'a ɲini ala fɛ ala k'an tin ɲuman na ale yɛrɛ min bɛ jamana kunna an bɛ dugawu k'a ye ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'a to an n'a ka ɲɔgɔn faamu jamana ka kisi tɔɔrɔ ma a ka kisi jihadi ma a ka kisi ko wɛrɛ ma anw t'o fɛ an yɛrɛ fana minnu ni ala y'an bila nin ko in na an bɛ jɔyɔrɔ min na a ma nɔgɔn dɛ kuma min bɛ fɔ i tulo kɔrɔ tuma dɔ la n'i ma kɛ hakilima ye sitanɛ bɛ don i yɛrɛ la aa ni n ye n jɔ sisan mɔgɔw bɛna fɔ ko i b'a sɔrɔ u nan'a san de u ye wari de di yan u y'a kɛ tan o tuma n'o don n t'a la donc ayi ni nin tɛ n t'a la o jɔyɔrɔ ninnu sitanɛ ka fɛnw don n'i ye karamɔgɔ ye e man kan k'a filɛ n'o filɛlan ye ala ye n dɛmɛ ni min ye n ye diinɛmɔgɔ de ye ni ko in gɛlɛyara cogo o cogo ayiwa hakilina fɔlɔ min bɛ na n na n ka diinɛ b'a ɲini n fɛ n k'a kɛ cogo di n ka jamana a min ni n b'a kɔnɔ ni n bɛ k'a ɲini a ka dilan o danbe n'o ka maaya n'o ka tabiya a bɛ mun ɲini n fɛ n b'o de ta fɔlɔ sani n ka miiri ko wɛrɛ la o tuma fɛn minnu bɛ fɔ ne bɛ jɛn n'a ye o ka fɔ wala fɛn o fɛn n'a fɔra n ma nin ko in na ne bɛ jɛn n'a bɛɛ ye a dabɔra fɛn min kama o de ye jamana dilali ye wa a tɛ n tɔɔrɔ tɛ n tɔɔrɔ tɛ n tɔɔrɔ ni maa min ye fɛn fɔ n'o tɛ tiɲɛ ye n yafara a tigi ma ni min ye ala tiɲɛ ye n'a y'a sɔrɔ ne nɔ don n bɛ segin ka taa ala ma n b'a ɲini ala fɛ ala ka n dɛmɛ n k'o latile k'o dilan o yɛrɛ bonya tɛ n na a dusubaya tɛ n na a fɛn wɛrɛ tɛ n na ni ne nana yan n ko n ye garibu de ye ne y'a fɔ n bɛ segin a kan waati bɛɛ n ye garibu de ye n tɛ fɛn wɛrɛ ye ko garibu de ye wa n garibulama de sera yan n jatigi minnu tun bɛ ayiwa to ni ayiwa basi dilan k'a tɔ ka na a tɔ di ne ma o jatigiw bɛ yan u ma taa yɔrɔ la o ɔ ni ala nana ne bila nin ko ninnu camancɛ la ko ne de bɛ jamana kunkan ko fɔ est ce que o ka kan k'a to ne ka yaada ka ɲinɛ n yɛrɛ kɔ k'a fɔ ko n tɛ sɔn mɔgɔ si ka kuma ma ne bɛ se k'o fɔ wa n tɛ se k'o fɔ o tɛ n tabiya ye n t'a fɛ ka kɛ ten n bɛ min ɲini o ye jamana de ye a bɛ se ka sabati n b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka hakili ɲuman ni jigiya ɲuman kɛ ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ala b'an dɛmɛ ko in bɛ k'an sago ye salamu aleykum
nin ye kunnafoni ye an b'a fɛ ka min lase aw ma laadiriya la